Sas eletziones pro su rinnovu de s'ufìssiu de presidèntzia e de sos cuestores in Cussizu regionale at bocau a pizu sas cuntierras in intro de su centrosinistra s'incràs de s'èsitu de su referendum chi at aumentau sos malumores de sos ùrtimos meses pro neche de su mancau rimpastu in Giunta. Pro su centrosinistra Eugenio Lai de SEL est istau cunfirmau presidente, su Partiu Democràticu pro cussa postu aiat candidau a Anna Maria Busia chi però no at àpiu sos votos netzessàrios. A sa segreteria ant cunfirmau a Daniela Forma de su PD in cuota centru-destra, ant eletu a Ignazio Secci de Forza Italia a su postu de Antonello Peru. Fabrizio Anedda e Alessandro Unali de su Grupu Mistu e Giorgio Oppi de s'UDC sunt istaos eletos cuestores. A pesare abolotu però est su Centru Democràticu chi no at bajulau sa mancada eletzione de sa cussizera Busia chi at acusau su PD e su Partiu de sos Sardos. Una polèmica chi diat pòdere cumbìnchere su Centru Democràticu a lassare sa coalitzione de centru-sinistra. In custu casu diat èssere su secundu partiu a pustis de sos Rossomori a nche ritirare s'apògiu a sa Giunta Pigliaru chin sas dimissiones de s'assessore a su Turismu Morandi. Si diat capitare, s'esecutivu chi est zai òrfanu de duos assessores no at a pòdere prus fàghere a mancu de su rimpastu, E fintzas e b'at bisonzu fintzas tando de unu crarimentu internu a sos partios de coalitzione. Sa presidèntzia de su Cussizu regionale dae sos primos meses de legisladura s'est impinnada pro bìnchere una batalla de civiltade, A lu nàrrere est Gianfranco Ganau in s'ìntiri de s'addòbiu chin Lucia Tidu, Elena Secci e Carla Poddana, rapresentantes de s'assòtziu Meglio in Due chi est gherrande pro introduire in sa leze eletorale de su Cussizu sa preferèntzia dòpia de gènere. B'est dae meda in sa proposta de riforma de s'istatutària una modìfica de sa leze eletorale chi garantat sa preferèntzia dòpia de gènere. Apo a propònnere chi benzat presentada deretu a sa Conferèntzia de sos Capugrupu, at nau Ganau, chi at peri sutalineau chi sos tempos e sas datas pro presentare lezes novas a su Cussizu non las detzidet petzi su Presidente. Pro mene custa est una prioridade, at sichiu su Presidente Ganau e difatis apo pediu a sos ufìssios de traballare a una proposta de riforma istatutària chin una modìfica de sa leze eletorale chin sa preferèntzia dòpia de gènere Ganau at peri ammentau chi sos ufìssios de Presidèntzia ant isseperau intre sas diferentes propostas de leze cussa de esaminare in sa prima commissione de su Cussizu regionale a primos de jannàriu. S'assòtziu Meglio in Due at pediu de apretare sa discussione in Àula e de no arribare non prus tardu a frevàriu. Trinta istudentes de s'Istituto Tècnicu Salvatore Satta de Nùgoro ant picadu parte a su progetu Typoo Cat Typical Food in Quality Typical Catering in s'àmbitu de Erasmus Plus. A lu promòvere est s'Istituto, paris a s'isportellu Europe Direct de su Comune de Nùgoro, e mandadu a dae innantis chin s'assòtziu Mine Vaganti NGO chi at fatu sa progetatzione. Gràssias a custu progetu, a su cale ant picadu parte sete istitutos superiores italianos, su capufila fit s'Istitutu Tècnicu Ciuffelli Einaudi de Todi, sos pitzinnos ant pòtidu fàghere un'esperièntzia de istùdiu e traballu in Gran Bretagna e in Irlanda. Sos primos resurtados los ant presentados custu manzanu in s'ìntiri de una cunferèntzia istampa. Sos istudentes de sas classes tertza e cuarta chi ant partecipadu sunt andados una paja 'e chidas òspites de sas famìlias a traballare in aziendas chi traballan pròpiu in s'àmbitu de su mànicu e de sa cosa de bìbere, prima però an dèpiu fàghere unu percursu de inserimentu siat in sa Natzione chi los at ospitados e siat in sas aziendas. Sos pitzinnos an àpiu sa possibilidade de perfetzionare sa limba, de fàghere un'esperièntzia de traballu e de connòschere zente noba in una realtade diversa. Sas segreterias de sa Filcams CGIL e Fisascat Cisl de Nùgoro ant proclamadu s'istadu de agitatzione de sos dipendentes de sa Nùgoro SpA, sa sotziedade partecipada de sas provìntzias de Nùgoro e Ozastra chi faghet sa manutentzione ordinària de sas iscolas provintziales. Sa protesta est cumintzada eris ca non lis ant pacadu sos istipèndios de custu mese. In unu documentu firmadu dae sos segretàrios provintziales Pierpaolo Cau de sa Filcams-CGIL e Giovanni Uda de sa Fisascat-Cisl si leghet chi no andat bene chi sos traballadores Non podant pacare sas ratas de su mùtuu e sas tassas de fine annu in annanta a totu s'àteru chi an de pacare. Nos auguramus, iscriven sos segretàrios, chi s'azienda Nùgoro SpA e sa Provìncia isorban in presse sa chistione pro sichire a garantire a sos istudentes e a su personale de sas iscolas su servìtziu. Est arribadu su mamentu chi sa Provìncia ammànit una programmatzione adeguada, pro permìtere a s'azienda partecipada de sichire a fàghere su traballu suo e a garantire su servìtziu pro netzessàriu pro sos bisonzos de sas iscolas e de sos istudentes. Sa Giunta regionale a segus de sa proposta de s'assessora a sa Protetzione Civile Donatella Spanu, oje at aprovau sos critèrios e sas modalidades de gestione paris a sa modulìstica pro sos contributos istatales destinaos a sas aziendas corfias dae s'alluvione de su duamìgia e trèighi, sighende sos inditos de su Dipartimentu natzionale una borta acabau su traballu de coordinamentu e monitoràgiu de sas proceduras pro sas dimandas de indennizu de sos citadinos. Sa Diretzione Regionale de sa Protetzione Civile at definiu sas modalidades tècnicas ispecìficas e sa modulìstica pro sas dimandas de sas atividades produtivas. At imbiadu, duncas, sa documentatzione a su Dipartimentu Natzionale de Protetzione Civile su bintunu de Santu Gabine, at àpiu risposta su bintiduos de Sant'Andria e custa risposta fit netzessària pro poder andare in Giunta. Chie est interessau at a poder presentare dimanda de contributu intro baranta dies dae sa publicatzione in su Buras de sa delìbera, impreende sa modulìstica chi an a publicare in sa pàgina de sa Protetzione Civile Regionale, sa Giunta s'est impinnada a publicizare sa procedura e in sas dies imbenientes at a maniare un'adòbiu territoriale pro l'isplicare bene.